tógtha go díreach. Chuirfeadh sé Brian Corcoran i gcuimhne dhuit ansan, Brian Hayes. Siar go dtí Barrett. Ba chóir go mbeadh scór anso aige Corcaigh. Dave Reidy ansan go diail. chosaint ansan teann air. Gheobhadh sé an tarna seans b'fhéidir. Siar go dtí fear na Blárnan. Barrett, fear eile atá go mór istigh leis fhéinig agus tá bearna bainte amach. Tá cúl ag teacht do Chorcaigh! Fachta aige Shane Barrett. Tá an caighdeán ard ar an liathróid atá ag dul isteach go dtí seo.
Quilligan. Ana chóngrach don taobh líne ach tá Kelly ann. Tá sé sin, ó an bhfuil, díreach laistigh den gcuaille pointe den scoth Cian Galvin curtha ag an gClár ar Shane Barrett. Conor Leen ar Declan Dalton. Conor Cleary ar Brian Hayes ach tá Hayes ag cruthú deacrachtaí agus tá pointe ar a thoil anso aige, droch cheann cúpla neomat ó shin gan aon bhotún anso. Downey, chomh fad le Fitzgibbon. Cathal Malone ag iarraidh breith ar siúd. Sin pas álainn ar fad os cionn Leen. Isteach go dtí Hayes agus is féidir tabhairt fén gcosaint anseo. An tacaíocht agus Declan Dalton an babhta seo! Ramsach bainte as an líontán aige siúd. An-chuid oibre déanta aige siúd. Downey isteach sa spás agus seo chugainn Roche anois. Bhí sé tamall ag feitheamh le seans ach nuair a tháinig an seans do thapaigh sé go deas é. Mar sin, ionadaí sealadach, Seán O'Donoghue an-bhatáil ansan má tá tagaithe chomh fada le McInerney. Hayes istigh go sealadach do Dharragh Lohan. Seán Rynne, fuair sé pointe ní rófhada ó shin agus tá ceann eile a gharsúin fachta ansan aige. Is críoch iontach é, b'fhiú féachaint air. fear Inis Cara O Donoghue anois. Amach anso go dtí an fear comharsa béal dorais ansan sa Bhlárna, sin é Barrett O Mahony isteach go dtí Hayes agus tá Cleary curtha dhe aige. Seo chugaibh Brian Hayes an tríú cúl do Chorcaigh a leithéid mar ghluaiseacht. Freagra ag teastáil ón gClár agus Fitzgerald ón bpoc amach ón gcliathán anois ach ó, sea tá an phointe fachta aige díreach mar a bhí ag teastáil.
anois faoi láthair.
Saunderson mar sin á bhualadh isteach i dtreo na tosaithe, Cleary á leagan anuas ach arís sé Hayes atá istigh agus is é is aibí acu, Barrett, gan aon bhreith aige Adam Hogan ar an scil ná ar an ruathar agus tá an pointe fachta aige Shane Barrett. Patrick Horgan, Déarfá gur WWF a bhí ar siúl agus tá marú istigh ansan, Dalton ag teacht isteach, Conor Leen, an sliotar agus Niall O'Leary amach go Shane Barrett. Bhfuil síocháin istigh? Níl fós. Tá an sliotar má tá, gafa idir an dá chuaille. Tacaíocht ag teastáil an bhfuil calaois? Tá ach buntáiste á thabhairt ag an réiteoir Jack O'Neill, pointe an-tábhachtach dó fhéinig agus don gClár. Sin i bhfad níos fearr Jack O'Neill. Leis an gClár anois tógaint ar sin. 11,410 tagtha isteach. Patrick Horgan, agus tá an briseadh tógtha aige Roche, an-phas go dtí Hayes arís agus an ceathrú cúl aige Corcaigh. díreach os a comhair chomh maith inniu. Bhí air obair a dhéanamh chun iad a chríochnú but fair play dó. Rodgers isteach go Taylor. Anois mar sin Downey fé bhrú. Ard-ruathar aige Ryan Taylor. Bhfuil críoch ann? Tá! Pointe den scoth ag an bhfear lár páirce. An féidir le Corcaigh Eoin Downey a fhágaint ar Peter Duggan? Maidir leis an tarna cárta bhuí atá i gceist agam. In airde ansan ar chuma an iolair le Declan Dalton! Á! Leithéid de scór! go bhfuil an tarna ceann briste ar Roche anois. An-chuid den imirt á shní aige siúd agus Declan Dalton ag tabhairt fé chúl babhta amháin eile. Batáilte aige Declan Dalton! Tá cúig cinn de chúil faighte aige Corcaigh. Ag féachaint an bhfuil cad tá agam don samhradh, cad tá níos déanaí i mbliana, cad tá agam, an bhfuil sé in ann deighleáil leis an dúshlán?
Bhuel, b'fhéidir go raibh deacrachtaí aige le Duggan agus an ceann san aige Brian Hayes! Tá cúl eile faighte aige Corcaigh, b'fhéidir go mba bhotún é. timpeall na páirce ach tá na tosaithe Corcaigh in iomaíocht, tá siad ina mháistir. Sea, tá Rodgers curtha isteach ag an gClár arís toisc Duggan a bheith bainte.

Cleary agus David McInerney. Níorbh é inniu a lá ach tá deis aige McCarthy ag maireachtaint ar na pocanna saora Shane Meehan agus tá an ceann san sciorrtha dá chamán thairis an dtrasnán. Tá sé sin just dochreidte in iomhá na Corcaigh agus ní raibh na Cláirínigh in ann.